an lamɛnbaaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na office du niger kunkanko kibaruya walisa ka dɛmɛ don ofisi du niger ma an dɛmɛɲɔgɔn jamana min bɛ yen n'o o ye kanada ye san ba fila ani tan ni wolonfila olu kun ye forobaara dɔw dabɔ ofisi du niger kɔnɔ kɛnɛ minnu kun kan ka labɛn o fiyɛ kun bɛ taa se fo hɛktari ba fila ani kɛmɛ seegin ani bi seegin ni duuru ma a nafolo kun bɛ taa jɔ fo miliyari seegin ani miliyɔn bi wolonfila ni saba ani waa bi duuru ma dugu minnu kun kan ka bɔ baara in ninnu ma o kun ye kɛnsanbugu ye ani jeli wɛrɛ bekayi wɛrɛ katikura misira kangaba kɛrowani ani kiba ala ko tiɲɛ baara ninnu bannen n'a dira a tigiw ma fiɲɛ caman yera baara la kasara sera foro caman ma foro minnu tiɲɛna k'a sababu kɛ ji ka kasara ye o bɛ taa se fo hɛkitari kɛmɛ kɔnɔntɔn bɔɲɔgɔn ma baara in kun kalifalen bɛ cakɛda min ma wele bilala olu ma u ka yɔrɔ tiɲɛnenw labɛn marisikalo tɛmɛnen sabu ka d'a kan samiya sera office du niger pdg abdelkarim konate a jɔrɔlen don tiɲɛni min kɛra ka tɛmɛ o ɲɔgɔnna kana se fila o de hukumu kɔnɔna na a ye wele bila cakɛda minnu n'olu de bɛ ka baara in kɛ ani cakɛda min bilalen don ka olu tɔpɔtɔ k'u nɔ bɔ k'u ka baara jateminɛ u nɔfɛ ani cikɛlaw yɛrɛ tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kan o de fara ka ca bɛɛ lajɛlen ka na u ka sigi ka kuma wasa gɛlɛya minnu tɛmɛna u ka se k'o kunbɛn ɲinan samiya a ka kɛ cikɛlaw sago ye bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ i ka foro la maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila ofisi du nizɛr ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen y'a dɔn sa k'a fɔ k'ale ka mara cogoya dɔ ye sigikafɔ ye ani hakilijagabɔ fɛn min bɛ bɔ o la ka kɛ fili ye o ka dɔgɔn nin lajɛba in kɛra ntɛnɛndon juin kalo tile tan ani duuru san ba fila ani mugan ofisi du nizɛr ɲɛmaayaso lajɛkɛso kɔnɔ lajɛ kuncɛlen an ye ɲininkali sɛmɛ cikala dɔ la bamananw ko maa tɛ kɔnɔ kasikan ladege k'a yɛrɛ sigilen to jiribolo sanfɛ an bɛna kuma di a ma a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye u ni pdg ka nin lajɛ in hakilina jumɛn bɔra a kɔnɔ a ye hakilina jumɛn sɔrɔ a la a bɛn'o fɔ an ye ne tɔgɔ ye roger dako ne bɔ katikura sept g forodilan min b'anw fɛ yen nɔ dugu jɛra ka ɲɛmaa min ta k'o bila a ko kunna kɔlɔsili n'a fɛn bɛɛ la kuma o de bɛ ne bolo ɔ o hukumu na an sera aw fɛ yan bi segu pdg fɛ yan nɔ a ye wele bila an ma baaraw kunfɔlɔw kɛra ɔ nka salon ko baaraw kuncɛlen gɛlɛya dɔw yera foro kɔnɔ an yala ɲɔgɔn fɛ k'o gɛlɛyaw jira jira n'olu kan ka wuli ka bɔ yen nɔ pour que an bɛ se ka don samiya ɲuman kɔnɔ ɲinɛ ɔ nka bɛnkan yɛrɛ la an bɛɛ na k'an ye assemblée fila de k'an ka zone niveau la k'a fɔ aw kana contre saison malo da mais a y'a bolo kɔrɔta jaba fɛ a ka jaba da a kana malo da fiyewu parce que ni mois de mars sara masiniw bɛna gɛlɛya minnu bɛ foro kɔnɔ yɔrɔ minnu ma se ka dilan ni fɛn minnu bɛ yen nɔ pour que ka se k'o gɛlɛyaw ɲɔni ka bɔ yen an ye banna contre saison dali ma ɔ nka dɔw sɔrɔla yen nɔ olu kɔni y'u tulosun gɛlɛya k'a da adamaden n'a cayara maa bɛɛ b'a kɔnɔ maintenant anw minnu ye ɲɛmaa ye anw tɛ se k'a da cogo si la parce que jama ɲɛ de ye anw ye an ka nin tora o hukumu kɔnɔna na mois de mars banna ka avril ban fo mai bɛna ban waati min na masini kelen de nana ko ka na ka na dilali kɛ o yɛrɛ nana don min na a coronna u nana a sama ka bɔ u taara n'a ye ɲɛfɛ tile saba o kɔfɛ masini nana coro tuguni u taara k'u b'a sama masin ko yɛrɛ dabilala masin jɔlen tora digi kan yen o gɛlɛyaw tora ka fɛngɛ ka taa fɛ ji datugulen don samiyɛ su kora ɛɛ anw ye sɛnɛkɛlaw ye ofisi yɛrɛ ka calendrier agricole la ko sɛnɛ kan ka boloda waati min na o bɛ daminɛ mai kalo tile mugan o tɛmɛna ko ka na se juin kalo tile tan duuru ma o ye kun fɔlɔ ye bi ye juin kalo tile tan duuru ye n'an bɔra nin na k'a ta nin na ka taa juillet kalo tile tan duuru la o ye calendrier agricole yɛrɛ ɲuman bannen ye o tuma an bɛna don Eh, a bɛ fɔ minnu ma ko malosi telimaniw n'o t'e bolo malosi fɛn fɛn kuntala ka jan o tɛ se ka da bilen ko sɔrɔ bɛ k'o la ɔ nka bi PDG y'an wele pour que ka faamuyali sɔrɔ ka hakilina yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an bɛ se ka jɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a dila dila cogo jumɛn na karamɔgɔ an nalen an ye nisɔndiya sɔrɔ a la alhamdulillah an mɛnna ka réunion kɛ zone na depuis an bangena an bi yan ne yɛrɛ ye école kɛ n bɔra ni n ka diplôme ye Cabral grève mɔgɔ di yan anw de ye fonction publique maa fɔlɔ ye mulu frappera Mali kɔnɔ ɔ o kɛra minkɛ ne taara n sigi n ka cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ n tɛ foyi la ni sɛnɛ tɛ mhm. fo bi cɛkɔrɔba yɛrɛ tun ye sɛnɛkɛla ye cɛkɔrɔba tun ye moniteur d'agriculture ye mhm. ofisi kɔnɔ mhm. taara retraite la nka a miniji dɔgɔyara a tɛ balo la bi an ka bi weleli ɔhɔn kun bɛ mun kan PDG ka bi weleli kun bɛ ɛɛ forow kun fɔlɔ n'an y'o réception kɛ mhm. gɛlɛya minnu yera a kɔnɔ ani baaraw ma se ka se yɔrɔ minnu ma minnu ma se ka waleya gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ mhm. pour que ka se ka na k'a mɛn an yɛrɛw da la mhm. o gɛlɛyaw bɛ kisa mun na fɛɛrɛw jumɛn kan ka tigɛ an bɛ samiyɛ kɔnɔna na jumɛn de bɛ se ka dilan sisan mun tɛ se ka dilan sisan o ka se ka sidɔn ale yɛrɛ bɛ se ka baara mun k'a la k'an dɛmɛ a ko kɔnɔna na pour que an bɛ se ka sɛnɛ kɛ lafiya la cogo min na bi wele tun b'o kan ne ko roger nin weleli nin ye laadala weleli ye wa a kun deli bɛ nin na ka kɔrɔ an ma deli nin na dɛ k'an wele ka n'an sigi k'an ka gɛlɛya mɛn k'a sidɔn nin y'a fɔlɔ ye an yɛrɛ kɔni bɛ se ka gɛlɛya de ta an ton na wajibi bilen ko fo an ka na pdg lajɛ nka pdg k'an yɛrɛ sɛnɛkɛlaw wele gɛlɛya b'an yɛrɛ mun kun kan an bɛna a lamɛn ka fura ɲini an na nin y'a fɔlɔ ye kabi ye fura dama ne fura dama nin y'a fɔlɔ ye ne ka sigi a kɛnɛ kɔnɔ wa an nisɔndiyara alhamdulila kuma kumaw tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ cogo la bɛn kɛra mun kumaw tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ seleke damadɔ la kɔrɔfɔ yɛrɛ a ye kɔridinatɛri ɲininka fɔlɔ porozɛ yɛrɛ nacogo ye mun ye u ka don o la k'o fɔ o tilal'o la an yɛrɛ ka directeur de zone a y'o ɲininka o ta banle kɔfɛ a ko ɲininkali damadɔ b'a yɛrɛ bolo a y'o ɲininkaliw sɛmɛ o ɲininkaliw ka ni sɛmɛli yeelen bɛɛ bɔra an ye jaabiw k'a la ne yɛrɛ ye n bolo kɔrɔta a ye kuma di yan mun bɛ n fɛ n y'o fɔ o kɔrɔfɔ bɛɛ banle kɔfɛ n'an tilal'o seleke la parce que a y'a ta seleke ni seleke dégrèvement ko kun ye y'a dɔn ni yɔrɔ minnu ma se ka ji sɔrɔ ni gɛlɛya y'u sɔrɔ n'u jisɔngɔ tɛ se ka sara n'u kan ka bila n'an ni commission spéciale de taara ka taa baara kɛ foro kɔnɔ an bɛnna kisa mun kan k'o ta o ma kɔmanse kɛ an ma dugu kɔnɔ o de tigɛra k'o ban ofisi la yen nɔ fɛn ma fɔ anw ye an bɛ sɔmi tuma min na papiye dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko facture d'avoir ni mun bɔra a la o di waati de an nana a dɔn tari wɔɔrɔ ni mɛtiri bi kɔnɔntɔn bɛ ne yɛrɛ bolo ji ma se ka yɛlɛ mun kan ka ca ni tari naani ye an y'an débrouiller ka dɔ baara la bin ye dɔw minɛ u taara fɛngɛ nka a bɛɛ nana ne ye wolo fara ka kunjugu tugu kanjugu la pour que k'a jisɔngɔ sara taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ n na fɛn wɛrɛ tɛ n na ne balikuyara n denw de bɛ yen ne ye foyi foro sɔrɔ n fa kɔ a kɛra tiɲɛ ye ne yɛrɛ ka ala deli n ka taa k'a to n denw ye ɔ i y'a dɔn n'o y'anw ka balo ɲini yɔrɔ n'anw ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ yɔrɔ ye ayiwa n'i dɛsɛlen kɔ da ka nin tɛ ka nin tɛ sɔrɔ ka minɛ i la o a tɛ tiɲɛ ɲɛna a tɛ tiɲɛ ɲɛna ɔ an ka nin ye a bɛ tigɛ ɲɛ o ɲɛ kan an y'o kɛ pour que ka se ka taa jisɔngɔ ninnu sara pdg y'an ka tiɲɛ segin an ma a ko a t'a fɔ pour que k'a yɛrɛ ko diya maa ye koyi nka tiɲɛ ye tiɲɛ ye o wari yɛrɛ mun ni ofisi y'a minɛ minɛ kun kun t'a la a man d'ale ye a t'a fɛ a tɛ fɛn ɲɛ u ye o kɔrɔfɔ yɛrɛ dama hali ni réunion kun wulila o kan ne nimisi wasara o y'aw fa o y'an fa an nana don baara seleke filanan na n'o ye tindin bɛ yɔrɔ min na o ni arosɛri minnu yɛlɛmana k'u kɛ dɛrɛn ka dɛrɛn yɛlɛma k'o kɛ arosɛri ye a nana don o la a ko fura jumɛn b'o la a ye directeur de zone ɲininka a ko kun ye bolodali kɛ tiyo kumaba ninnu 35 ninnu o bi saba ni duuru ani bɔrɛ pour que ka se ka taa an b'a fɔ ma ko régulateur sauvage k'olu da pour que tindiw bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na a k'o ti bila minan da girin da la bilen samiyɛ su kora a ko directeur kana bɔ bi fiyewu segu da fɛ n'a m'o lɛtiri labɛn ka n'o d'a ma a b'o yamaruya wari ka bɔ ka taa kɛ nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn o nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin y'o siɲɛ nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn kɛ ka sɛ- k'a dɔn k'a fɔ nin ye ne baarakɛɲɔgɔn ni n den sɛnɛkɛlaw ye nin degun b'u kan u tɔɔrɔlen don k'a karaba dilan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la e nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye kɛ n'a bɛɛ kun bɛ kɛ tan nɔ ɲan ma sɔrɔ ofisi ma avanse yan Tiɲɛ don. n'a bɛɛ kun bɛ kɛ tan an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ ɲan an bɔra a la ni sogo bɛɛ kun bɛ i n'a fɔ biyɛn Biyɛn. maa kun tɛ muru t'a fɛ ɛɛ kɔma o tɛmɛnlen kɔfɛ a ye seleke saba non ko baara de a bɛɛ de fɛngɛra a ko a ka DGA ma u bɛna komisɔn sigi kalo naani kɔnɔ u bɛ taa gɛlɛya o gɛlɛya misɛnmanin minnu bɛ yen minnu bɛ se ka furakɛ yɔrɔnin kelen olu ka furakɛ minnu tɛ se ka furakɛ sisan n'u ka girin o ka kɛ arapɔri ye ka na ni san tigɛra musaka bi ɲini musaka mun kan ka don olu dafɛ k'olu baara kɛ mais est-ce que ni pdg bɛɛ kun y'a kɛ tan i ka tile kɔnɔna na gɛlɛya kun bɛ sɔrɔ ofisi kɔnɔ gɛlɛya kun bɛ dɔgɔya est-ce que sɛnɛkɛla ni zoni mɔgɔ anw bɛ mankan di ɲɔgɔn na
anw b'a dɔn k'a fɔ olu nakun ye anw de ko ye u sigi kun ye anw de ko ye an ka diɲɛlatigɛ tɔpɔtɔli ni an ka ɲɛtaa n'an ka fɛn ɛ nka maa mun bilala ka na ko a ka kodɔn ka bon ni e ta ye ɛ n'e ma faden wɛrɛ i sɔrɔ i yɛrɛ la f'o kɔ baara ma tiɲɛ a bɛ tiɲɛ ɔ n'a bɛɛ kun bɛ kɛ tan karamɔgɔ baara kun bɛ ban o ye tiɲɛ a ye entreprise jalaki k'a jir'u la k'a fɔ e déjà aw ye bolodali kɛ k'a fɔ marsi ka na o kɛra ofisi ka négligence ye fɔlɔ a y'o f'olu ɲɛna mois de mars entreprise ma se ka na bon baara bolodara cogo min na a ma se k'a kɛ ten mun b'a fɛ a y'o c'est à dire a ye bɛɛ ka jalaki jir'i la ka bɛɛ ka jo d'i ma a ma maa si ɲɛda filɛ i ka kan ni mun ye o fɔr'i ye mun kan ka kɛ o fana o fɔra a ko an ka nin ka sabali mun ka nin tɛmɛna o tɛmɛna o kɛra ji bɔnlen ye nka ni ala ye an siw da an ma k'ale to pdgya la yan nɔ mun ka nin kɛra o ɲɔgɔnna wɛrɛ ti kɛ alhamdulilah dégrèvement a bɛna taabolo dilan a la a ka k'o taabolo ye cɔyi i y'a faamu bala komisiyɔn min bɛ yen nɔ n'olu bolonɔ kan ka kɛ papiye la n'o bɛɛ bolonɔ ma kɛ papiye ale t'a siɲɛ normalement n'u ye baara yɛrɛ kɛ n'u nana biro la k'a sɛzi kɛ u kan ka sigi ka taa dugu kɔnɔ ka taa kalan k'a fɔ yala an ye mun ta an bɛnna min kan o tɛ nin ye wa o ma kɛ o a y'o bɛɛ lajɛlen walawala bi k'o ban ta ye pour que kuma kana taa yɔrɔ jan kojugu kuma kuncɛ yɛrɛ la an ka eh, misira sɛ de dugutigi o y'a ka nakɔ foro ko boloda directeur zone min b'an fɛ a ko ko fankelen tigɛra ko k'o fara u ka foro kan ko ka fankelen kɛ eh, nakɔ foro ye bon komi eh, minnu ye nafolo di kanadiɛnw olu ka laɲini ye nakɔ foro ka di muso ni fɛngɛw ma Eh, n'o bɛ kɛ an bɛ sigi ka kuma o o ye tiɲɛ ye. a fɔra de k'a fɔ a an k'a lajɛ kɛnɛ ka sɔrɔ min bɛ di muso ma kɛnɛ kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni cɛw de tun bɛ baara k'o la bɛnkan ka kan sa ka kɛ o kɛnɛ kɔrɔ ye mhm. o ye dɔ ye mhm. an ka bɛn an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ bon an ka nin yɔrɔ ye an ka jɛ nin yɔrɔ in kɔ k'o bɔ foroya la mhm. k'o labɛn ka kɛ muso ka nakɔ ye o fana ye bɛnkan dɔ ye o ɔ nka sigikafɔ de b'o bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ n'a ko a b'o bɛɛ dilan biro kɔnɔ ka n'o cun an kan anw fɛ bamanan kunda ani maa faamuyalenw ka yɔrɔ la kow tɛ kelen ye muso ma u ka ɲɛmaa wuli ka n'o fɔ dugutigi k'a fɔ a ka d'an ye a ka nakɔforo d'an ma ɛ fo nakɔ foro bɛna d'o ma anw fɛ musow ma kɛ ɲɛmaaw ye sa ɔ n'a fɔra ko musow ka ton tigɛ u yɛrɛ la ten nɔ ka taa baara ka d'olu ma bamanan laada tɛ sɔn bamanan laada tɛ sɔn a ma n'u ye nin kɛ n'o diyara u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ n'an sigi tɛ n'o ye o tuma an ko k'a tɛ kɛ muso ka nakɔ ye u b'anw de kɔfɛ anw de taara u ɲini ka na n'u ye u bɛ minɛni kɛ anw de ma anw de bɛ dɔ d'u ma ɔ ngolo o de ye laada ye ɔ nk'olu tɛ se k'a ta u yɛrɛ ye ɔ u ni misira sɛ de dugutigi de bɛ ɲɔgɔn na o la ɔ kɔrɔfɔ fu ma tigɛ pdg ko ni ala sɔnna a ma a ka mɔgɔw bɛ taa kuma ɲɔgɔnya la fo ka taa sabatili sɔrɔ a la ɔ n'a kɛra ko gɛlɛya bɛ don a la ale yɛrɛ pdg bɛ bin dugutigi kan k'o minɛ k'o di an balakaw ma ɔ mago bɛ ɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ voilà o kuma na eh, n'an taara nin cogo in na Awɔ. pdg ka nin jɛkafɔ min filɛ nin ye n'an taara nin cogo in na ofisi ni sɛnɛkɛlaw ka hɛrɛ bɛ nin na wa an ka hɛrɛba de bɛ nin na an ka taaɲɛ de bɛ nin na mabakɔrɔ ko hmm. ko jɛkafɔ ye daamu ye ɔ n ko ni maa i ni mun kan ka kuma baara mun kan k'a boloda n'i n'a ma kuma f'e y'a ta i tona ka na n'a ye hmm. a tɛ ɲɔgɔn faamu a tɛ ɲɔgɔn faamuya hmm. ne ko ne de ye kalanbaa ye ne de hakili ka bon a bɛ kɛ ne ta ye nin dun fɛ depuis ale bangena ale de bi yan nɔ ale tɛ fɛn wɛrɛ sidɔn nin kɔ hakilila dɔ b'ale la e nana hakilila wɛrɛ a ma sigi ka kuma bɛnɲɔgɔnya bɛ sɔrɔ a ɔ ni bɛnɲɔgɔnya ma sɔrɔ gɛlɛya tɛ b'o kɔnɔ ɔ ni gɛlɛya bɔra baarakɛɲɔgɔnya la baara tiɲɛna ɔ mɛ n'a bɛ kuma falen falen ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamu b'o kɔnɔ bɛnɲɔgɔnya b'o la ɔ bɛɛ bɛ wuli ni hakilila kelen ye a bɛ taa baara kɛ ni hakilila kelen ɲɔgɔn tɔɔrɔ t'o la ɲɔgɔn kɔrɔfɔ t'o la voilà
kuma laban jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo weleweledakan na ni laadilikan na k'o fɔ pdg yɛrɛ ye weleweledakan min bɛ ne fɛ pdg ye nin baara min boloda nin ye a kana nin kɔtigɛ a ka nin kɛ taabolo ye a yɛrɛ ye mun fɔ o don koyi anw m'a sigi koyi ala ta y'a ka ko ye ɔ a yɛrɛ ye mun fɔ fanga fana n'i taabolo kɛ tɔɲɔni ye aya se ka nin tɛ faantan ye nka ala bɛ yen dɛ anw m'a sigi ala de y'a kɛ anw ka pdg ye wa an jɛn bɛ n'a ye an b'a bonya an b'a bato ka fara o kan ɔ nka a yɛrɛ k'a dɔn a ni mɔɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ baara la an ma minɛ mugu da la ka na koyi an ye baarakɛɲɔgɔn de ye taabolo min filɛ a bolo walahi n'a tugura nin taabolo in na baara bɛɛ bɛ ɲɛ a bolo fo ka taa se a ka waati ma parce que bɛɛ n'i ka waati don n'ala ye waati min kɛ k'i minniji bɛ yɔrɔ min na i ka baarakɛfɛngɛ bɛ yɔrɔ min na i b'o kɛ fo ka t'o gun n'o dafara e bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na nka ni nin kɛra taabolo kan nin foyi tɛ tiɲɛ wa a yɛrɛ y'a fɔ cogo min an tɛ dusu an tɛ taa mankan kɛ an tɛ taa foyi kɛ a ye mun fɔ a b'an bolo i n'a fɔ kilisi kan an b'a minɛ i n'a fɔ kilisi kan an bɛ taa baara kɛ n'a ye awɔ ala ka barika don o la amina yarabi kafa ni yada o ye sangaran ye adamadenya la maa bɛ to maako de la nin kun ye roger dako ka walawalali ye ka bɔ ofisi pdg ani sɛnɛkɛlaw ka lajɛ la lajɛ min laɲinina pdg yɛrɛ fɛ ko ofisi ni sɛnɛkɛlaw ka ɲɛtaa bɛ nin n'a ɲɔgɔnna jɛmu de la ala ka nin dumɛ pdg ani sɛnɛkɛlaw cɛ ala ka barika don ofisi du niger la jamana lakananen ani cikɛlaw wasalen